Anois tá muid chun físeán eile a dhéanamh ar fíocháin sna bláthphlandaí. Tá muid ag féachaint ar structúr na bláthphlandaí, rinneamar roimhe seo an difríocht idir monocot agus dicot, ach anois tá muid chun dul tuilleadh isteach sa phlanda agus tá muid chun féachaint ar na beartanna soithíoch agus céard go díreach na fíocháin a dhéanann suas na beartanna soithíoch sin. Tá muid chun tús a chur ó thaobh an fíochán Xylem. Mar atá fhios againn, tá an xylem le fáil sna beartanna soithíoch. Bíonn an xylem le fáil laistigh sna beartanna soithíoch taobh istigh agus an phloem lasmuigh dó. Feidhm amháin atá ag an xylem ná iompar. Iompraíonn fíochán xylem uisce suas ón fhréamh chuig na horgáin eile atá crochta ar an gas. Is tuaslagóir maith é uisce, mar atá fhios againne, dá bhrí sin bíonn substaintí intuaslagtha ann, agus ó thaobh an phlanda de, bíonn mianraí atá ag teastáil go géar uaidh chun dul agus gnáth riachtanaisí agus feidhmeanna a chomhlíonadh. So, iompraítear iad sin bealach amháin ón fhréamh suas tríd an gas. Ná dearmad treo iompar. Deirtear gur fíochán comhdhúileach é an xylem, sé sin,

soithí. Traicéad, nós a bheadh tracks, nós a bheadh ar do fhiacla na braces. Xylem soithí ansin vessels, tá siad sin níos leithne agus táimid chun féachaint ar chaon cheann acu ina n-aonar. So breathnóimid anois ar xylem traicéad. Céard is féidir rá faoi na xylem traicéad? Agus feicfidh tú thíos ag bun an leathanach anseo structúr do cheann amháin. Cealla fada cúng iad seo. Tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil an foirceann, the ends, an foirceann thuas agus thíos, go bhfuil sé tapered, sé sin go bhfuil siad ag teacht gar dá chéile agus cúng dá chéile, so tá siad cúngaithe ag na foirceann mar a fheiceann tú, níl siad ag fanacht oscailte mór. Agus tabharfaidh tú faoi deara freisin ag féachaint orthu go bhfuil cineál poill,

agus a chabhraíonns le uisce úr a tharraingt aníos le mianraí úr atá ag teastáil ón phlanda an t-am ar fad. So anois tá fhios againn ó thaobh na traicéad, feiceann muid na cúngaí ansin, feiceann muid na logálacha, tá an tríú rud a chaithfeas muid féachaint anois air agus sé sin, feiceann muid go bhfuil ballaí an xylem, go bhfuil sé neartaithe nó treisithe le ceimiceán darbh ainm lignin. Séard a dhéanann an lignin ná go ndéanann sé balla an xylem níos láidre so tugann sé tacaíocht dó. Sé cineál cosúil le Plaster of Paris, má bhris tú géag nó aon chuid de do chorp ariamh cuireadh Plaster of Paris air, bhí sé crua chun tacaíocht agus láidreacht agus neart a thabhairt duit. So tá cineál an cineál sin rud ag an planda i bhfoirm lignin. So de réir atá lignin sin ag dul in aois, cinntíonn sé go bhfuil láidreacht níos mó ag an xylem agus é ag tabhairt suas an t-uisce agus na mianraí tríd an planda. Agus smaoinigh, bíonn go leor plandaí a bhíonns céad méadar, dhá chéad méadar, a bhíonns ana-ard ar fad. So tá an treisiú, an neart breise sin acu de bharr an lignin a bheith sa bhalla. So dul siar arís, ag cineál amháin xylem, siad siad na traicéid, tá siad cúngaithe, ag na foircinn ag thuas agus thíos, poill sna ballaí nó logálacha chun uisce a chur trasna ar fhaitíos go mbeadh aerbhlocán, agus ansin chun tacaíocht tánaisteach breise a thabhairt dó tá lignin acu chun dul agus iad a láidriú. Sin fadghearradh d'fháil an scéal

Tá na soithí níos leithne ná na traicéid agus níl na foircinn nó the ends acu. Tá siad oscailte mar níl aon crosbhallaí acu. Again níl aon trasbhallaí ná crosbhallaí. Arís tá na logálacha chéanna, na pits, acu ionas gur féidir leis an t-uisce a theacht amach is go bhfuil sé in ann leanacht ar aghaidh ar a cosán suas trí pasáiste eile. So, bíonn logálacha acu ionas go bhfuil uisce ábalta bogadh amach as na soithí or suas leo sna cinn cliathánach or cóngarach leo. Bíonn na ballaí treisnithe le lignin freisin. Smaoinigh cad é an lignin, sin ceimiceán a thuganns tacaíocht agus treisiú agus láidreacht do balla an xylem. So sin fadghearradh déanta againn, feiceann tú an difríocht idir an fad, an, an soithí agus an traicéid, cuireann muid an péire acu le taobh a chéile ansin agus feiceann tú iad. So sin é fáth go ndeirtear gur fíochán comhdhúileach iad an xylem agus sé an aidhm céanna a chonaic muid go dtí seo ó thaobh iompar de. Anois tá muid chun é a fhorbairt ruainnín beag eile tar éis an struchtúr a dhéanamh. Feidhm an xylem, uisce, an tuaslagán na mianraí, ón phréamh, tháinig sé isteach via na fréamhribí, suas an treo an-tábhachtach tríd an bplanda go dtí na orgáin eile tríd an gas. Ná dearmad go bhfuil feidhm tacaíocht ag an xylem. Tugann sé support, tugann sé tacaíocht. So tugann an lignin an tacaíocht nó an neart nó an treisiú sin don xylem. Ach tá tuilleadh a chaithfeas muid a rá. Nuair a bhíonn an xylem aibí, mar leagtar síos xylem nua san Earrach, so tá muid anois. San Earrach tá xylem óg leagthaí síos sna plandaí. Ach céard a tharlaíonn, de réir a théann tú isteach sa Samhradh, sa bhFómhar, sa Gheimhreadh, 'steach go dtí séasúr eile, an Earrach ina dhiaidh agus cúpla Earrach, séard a tharlaíonn don sean-xylem ná go bhfaigheann sé bás. So faigheann na soithí agus na traicéidí xylem Faigheann siad bás agus deirtear go fíochán marbh é nuair atá sé aibí. So bíonn an xylem, bíonn sé marbh nuair atá an ceall aibí. Agus tugann an xylem aibí sin, tugann sé adhmad. So níor smaoinigh tusa riamh ar cérbh as a thaganns an adhmad nuair atáimid ag caint faoi an planda agus dófaidh muid é sa gheimhreadh mar breosla. So an adhmad sin Tagann sé sin ó na cealla beaga xylem a socraíodh síos, sa chéad áit ariamh, na traicéid agus na soithí. Treisithe le lignin, faigheann siad marbh le haois agus tugann siad an adhmad. Agus tá fhios agaibhse sampla maith dóibh sin, chonaic tú go minic, agus níor smaoinigh tú riamh faoi dhó air, plandaí, Iompaíonn siad adhmad ní sa chéad séasúr go ndéantar iad a fhás ach tamaillín ina dhiaidh. So bhfeiceann tú an t-adhmad sin ar fad. Tá sé sin againn de bharr na cealla xylem. Bhfeiceann tú an t-adhmad sin, sin mar gheall ar na cealla xylem a leagadh síos le am. Agus anois tá sé sin marbh. So tugann an xylem, tugann sé an adhmad. Ná dearmad é sin. Déan do stór fhocal le do thoil. So céard is féidir leat rá faoi an xylem? Fíochán é atá le fáil sna beartanna soithíoch. Sé an fheidhm atá aige ná uisce agus mianraí a iompar suas tríd an planda. Tá feidhm tacaíochta ag an xylem, tugann sé láidreacht agus neart agus treisíonn sé an planda. Fíochán aibí, faigheann siad marbh agus tugann an xylem aibí

Sé an feidhm atá ag an phloem ná bia a iompar, bia ar nós glúcós nó b'fhéidir uaireanta stáirse a thabhairt suas agus síos agus sall agus anall tríd an planda. So tá an treo ina dteigheann an bia tá sé ilthreoch ach an t-uisce ní theigheann sé ach bealach amháin. Ní amháin go n-iompraíonn an phloem go n-iompraíonn sé bia, ach iompraíonn sé rialaitheoirí fás, sé sin, growth regulators. Cad é na rialaitheoirí fás? Sin ceimiceáin a rialaíonn fás sa phlanda. Go tapaidh, cad is brí leis sin? Rialaitheoirí fás, rialaíonn siad, mar shampla, fás ins an earrach. So seoltar cineál, ní ghlaofá hormóin air, ach tá sé cineál cosúil le hormóin in ainmhithe agus i ndaoine, agus spreagann siad ceantracha chun cilldeighilt a dhéanamh, chun fás a dhéanamh, chun dul agus bachlóga a athrú isteach go dtí duillí óga, chun torthaí a dhéanamh, chun bláthanna a dhéanamh, chun cosc, b'fhéidir, a chur ar. ar ar ar fás sa gheimhreadh chun cosc a chur ar duillí glasa sa gheimhreadh agus titeann siad duillsilteach. Rialaíonn siad freisin síolta a dhéanamh etc. So, rialaitheoirí fás, growth regulators, tá go leor cineálacha fásra a tharlaíonn in sa phlanda agus athruithe ar forbairt an phlanda, bíonn siad sin dhá iompar tríd an phloem i de chomh maith leis an bia. Mar a dúirt mé, cén treo, suas, síos arís, agus trasna tríd an cuideanna éagsúla den phlanda so níl sé teoranta le slí amháin ar nós a bhíonn xylem. Arís is sampla de fíochán comhdhúileach é, tá le fáil sna beartanna soithíoch, agus anois tá muid chun féachaint ar fadghearradh agus trasghearradh den phloem,

So sníonn sé tríd sin uaidh ceann amháin de na feadáin criathar go dtí an ceann eile. So, sin an bealach ina mbogann sé tríd na spásanna atá ansin. So, tá na plátaí criathar againn agus ligtear do strands den cíteaplasma a dul tríd leis an bia in tuaslagán nó na rialaitheoirí fás intuaslagtha agus bogann sé suas agus síos tríd na feadáin criathar sin. Agus tabharfaidh tú faoi deara na feadáin criathar sin go bhfuil ag an taobh an ceall compánach. Cealla compánach tá núicléas acu, cíteaplasma agus folúisíní agus cillbhalla agus cillscannán. Agus cad é an fheidhm atá acu? Ceaptar go rialaíonn siad na plátaí criathar seo. Sin cad a cheapann siad an feidhm atá acu. Tá trasghearradh againn anseo so tú ag breathnú trasna air. So dá ngearrfá trasna anseo é, d'fheicfeá na plátaí criathar agus na piocháin, na pores sin ina dtéann strips den chíteaplasma tríd agus an bia intuaslagtha ann. Feiceann tú na cealla compánach ansin. Sin cealla eile criathar má ghearr tú é thuas ansin, mar shompla. Tá siad beo nuair atá siad aibí ní bhíonn aon núicléas acu. So feiceann muid anois tá na cealla phloem difríocht uaidh na cealla xylem ná measc suas iad. Tá meá tá ábhar difríocht á iompar acu, tá siad ag dul treonna éagsúla.

lárionad an cheall so anois. Tá cuíosach maith d'obair déanta ansin againn. Ní dóigh liom go bhfuair sibh ródheacair é sin chor ar bith. Tugann sé sin chun críoch ár bhfíochán soithíoch, an xylem agus an phloem